Boma la Malawi linavomereza ulimi wa chamba kuti chamba mdziko muno chikhoza kumalimidwa ngati mbewu zina zonse ndipo pali bungwe limene limayendetsa ulimi umenewu la Cannabis Regulatory Authority, CRA. Honourable inu ndi amene koyambirira nkhani za ulimi wa chamba kuti dziko lino ndithu lichite machawi kuti dziko lino likhalebe ndi bungwe kapena kuti livomereze kuti dziko lino likhoza kumachita ulimi umenewu ndi amene munabweretsa bill imeneyi amene mumathamangathamanga eh, kuti iyayi dziko lino oh, lichite ndi ulimi umenewu pakana Zoona. pano zikuoneka kuti iyayi ulimi umenewu ah, kwenikweni tsogolo lake silikuoneka komanso inu Zoona. bungwe limene litakhazikitsidwa boma litathamangathamanga mutathamangathamanga kuti iyayi pakhale bungwe limene liziyendetsa ulimi umenewu munakhalapo board, board, me- chairperson wa board ya bungwe limene la Cannabis Regulatory Authority, kodi mwina mukaunguza kwenikweni chikuvuta ndi chani kuti ngati dziko tipindule ndi ulimi umenewu? Chikuvuta ndi chani kuti ulimi umenewu ukanike? Ayi, ndathokoza chifukwa cha funso lanu komanso ndathokoza kuti ah, takhala ku interview limodzi Ah, chimene ndingakambepo ine pa nkhani imeneyi ndi moyankha funso lanu kuti chikuvuta ndi chani chimene mwayenera kumvetsetsa choyamba chonena kuti ulimi umenewu angakhale kuti tikhoza kunena kuti tina tinapempha boma mbuyomu kunena kuti alole chamba chikhale cholovomezedwa mdziko muno komanso nkumali nkumalitsimikizira boma kunena kuti ulimi umene ukakhala wovomerezeka udzatithandiza uh, kupeza chuma chowonjezera pa mme- pa- pa- pa chuma chimene timapeza kuchoka ku mbewu zina ndi zina ngati foja tiyi ndi shuga zinalidi zoona koma vuto lalikulu limene linapangitsa kuti pakhale ngati pakuchedwa zinthu kuti zichitike moyenerera chifukwa chakuti ulimiwu ndi watsopano uli ngati wanyuwani chinthu chanyuwani chimapezeka ndi machallenges ochuluka mukakhala kuti mukuyamba zimenezo zinachitikanso ku ulimi umene wafodya amene wa chamba kuti unali ngati ulimi woyamba watsopano kuno ku Malawi tonse tinawo ife ena amene timayambitsafe tinali ndi chikhulupiriro chonena kuti ulimi umene utisinthira zinthu zambiri ndipo tinaduduluka ndithu poti timadziwa kuti ulimi umenewu tikatenga tikaona mu literature ndi ulimi oti ukhoza kubweretsa phindu lochuluka madera osiyanasiyana koma titati tsopano boma lakhazikitsa bungwe lija la CRA tayamba kugwira ntchito pamene timadzazindikira kuti ayi ndithu ulimiwu uli nzofunikira zimene zimafunika kuti mutsate musanayambe china chilichonse ndiye ngati mukumbukira bungwe litakhazikitsidwa tinatulutsa uh, statement yonena kuti tsopano tiyamba kulola anthu kupanga apply ma license ndipo tinayika ndondomeko ya yoti anthu atsate polandira malaisensi aja pambuyo pa zimenezo panalinso ma fees amene anthu amayenera kulipira kuti apeze license Titaku- titatulutsa ndondomeko zimene zija anthu anadandaula kwambiri kuti ayi mafizi ndiokwera izi ndi zotani koma mati tikafunsa ma technocrats amapereka zifukwa zomveka bwino kuti ndi chifukwa chiyani ah, mafiziwo nthawi imene ija anawaganiza kuti akhale chonchija chachikulukulu inali yakuti ah, ulimiwu kumene kumisika kwakeko zimene amafuna kumisikako zinali zokuti munthu kungodzuka lero ndi lero sungakwanitse nde ife kuno anthu athu amalawi titawapatsa kale malaisensi alipira kale ndalama zodula ku malaisensi paja ali ndi chikonzekero komanso chikhulupiriro kuti tsopano tikuyamba kulima chamba tiyambo kupeza ndalama kenako nkumakazindikira kuti oo komatu chamba chake sichikhala chathu cha malawi chamba chake chimene tavomereza ife ndi zimbewu zake zochita kuitanitsa kuchoka kunjazo ndiye kumalawi kuno mbewu imeneyi tilibe amene ali nayo aku- akuigulitsa koma akuigulitsanso modula komanso sikugula kukhala kumbewu yodula mbewuyo mukagula kuti muyilime pali zofunikiranso zoti mutsate kalimidwe kake akuti iyayi mulime ma green houses iyayi mupange zakuti iyayi mupange zakuti ndiye mukhoza kuona kuti mulimi wa- wasakasaka ndalama zopeza license yodula ija wapeza akukonzeka kuti akalime akauzidwa kuti iyayi tikufuna kuti muyike tima green house tikufuna muyike ma irrigation system tikufuna kuti mukalima mbewu zakezo tikaziyese m'malabotale o- oyenerera ah, ovomerezeka ndi ndondomeko ya misika yakeyo ndi zinadzatipangitsa kuti tizindikire kuti oo oh, oh, I think mwina uh, timayenera tinakayamba in a phased way kuti tione kuti kodi tikayamba ndi uh, apapa ziti- zititengera mtunda wanji chachiwiri titayilowa bizinesi imeneyo inazapezeka kuti alimi athu ambiri takamba kale kuti zipangizo analibe Mhm. komanso training alimi athu analibe training chifukwa tinadzazindikira kuti ulimi umafunika kuti anthu akhale empowered in terms of kuti akhale ndi ma skills oyenelera akhale training yoyenelera mogwirizana ndi mmene misikayo ya chambayo imaf- imafunira ndiye alimi athu analibe training anibe- ani- alimi athu sa- sanali empowered kunkhani ya ndalama sitinawathandize Mapu- ah, kumaphunziro a zaulimi umenewu sitinawathandize komanso kupeza zipangizo zoyenelera sitinawathandize ndiye ine ndimadziwa kuti kunali komveka kuti alimi athu anazunzikadi anavutika ndi ulimi umenewu koyambirirako koma kwa amene anali ndi capacity yokwanira nkuzitsata nkuzivetsetsa makamaka anzathu awo amene akunjawo amene anadzakhazikira mu dziko muno nkupeza nawo ma ma license amene anazitsata nkuzitsa nkuzivetsetsa ayi ndithu pano they are well established akulima akupanga process akupanga a sell koma kwa amene analibe capacity yokwanira makamaka m- ambiri alimi athu akumudzi zina zinativuta kuti alimi athu afike pa level yokuti akhoza kuona kuti kumati pano tayamba kulima komanso tikugulitsa china chachitatu nkhani ya misika titakhazikitsa bungwe limene lija uh, tinadzazindikira kuti anthu akhozadi kulima kuti koma akagulitsa kuti ndiye panali gapu yayikulu pakati pa anthu olima ndi koti anthu akagulitsa mhm. ndi panadzapezeka kuti kogulitsa kuja titafufuza fufuza inadzapezeka kuti kulinso tima stringent tofunika ting'ono ting'ono tingapo tokuti munthu wamba sungangofikira ayi mwachitsanzo ukamatumizira product ija amafuna aonetsetse kuti product yanuyo ngati mwayilima mwayilima motani kodi ngati mwayipanga process mwayipanga process mma ma mu- ma laboratories wotani kapena ma factories wotani kodi mwayinyamula motani ndiye zinali zokuti very complicated ku- kuyamba kumene anthu sadziwa china chilichonse koma ali so eager kuti ndifuna wan- ndifuna ndiyambe kulima cannabis ndiye market linkages zinali chinthu chimodzi chimene chinativuta kwambiri koyambirirako zonsezi kuti zitivute the bottom line is titayamba program ya 2020 kunalibe adequate funding yopita ku CRA ngati bungwe kunalibe adequate funding yopita towards uh, training ya alimi Maybe adequate funding ya nkhani ya extension work ndi zina zonse kapenazo even kuti ti- tipange establish ma, ma equipments oyenerera mmene ulimi wa fodya wa chamba chimenechi umafunira ndi Mhm. because because kunalibe adequate funding kunali kovuta kuti ukazochita china chilichonse funding imene tinalandira the first two years ima inali more or less like ORT Okay.
yoti zimangothera pa office paja chifukwa ngati mungakumbukire ndanena kale kuti unali kunali kuyamba kumene Mhm. ulimi wa nyuwani Mhm. ofesi ya nyuwani Mm. nthawi imeneyo kubungwe kwathuko tinalibe even galimoto tinalibe even computer Mhm. tinalibe even desk tinalibe even even staff yokwanira Mhm, pamene ulimi umafunika ndithu ndi extension work yamphamvu ndi ma programs ena oti ti- ma- oti tizikafikira alimi aja amphamvu chabwino uh, eh, komanso tikhale ndi zipangizo zoyenera zonsezo tinalibe ndiye chifukwa chakuti nanga sithumba la boma limachuluka mopita Mhm. anatipatsa ndalama koma it was only enough yongogwira ntchito pa office paja not even kugula galimoto chabwino pa even galimoto ya bungwe tinalibe okay Tiwe- tinali pa tinali pa mese ya aku Chitedze Research Station yes yes ya ku ministry of agriculture Mhm. ndiye the first two years they were tough not only kwa alimi komanso zinalinso tough ngakhale ku bungwe chifukwa tinalibe ah, eh, capacity yoyenerera kuti tikazokwakupanga zonse zofunika kuti ulimi ukhale weniweni ulimi ndiye mwina mwachidule pokuyankhani ndafotokoza zimene zinachitika komanso ndi major factor imene inapangitsa kuti Tisaoneke ngati tasuntha koyambilirako. Mwafotokoza bwino ndipo amalawi amvetsera ndithu ndi chidwi. Ku Malawi kuno munakhudzapo nkhani ya mbewu ya ulimi umenewu makamaka mbewu zimene zikuyenera kuti zizilimidwa. Ku Malawi kuno tikawerenga mabukhu a pa chingerezi chake amachitcha kuti ma international journals amakamba kuti mtundu wa chamba cha kuno ku Malawi akuti mm. kunjako amautchula kuti green gold akuti ndipo mm -hmm. umapeza mi, mitengo yabwino uh, mwakambapo kuti chamba chimene chimayenera kuti chizilimidwa kuno chimenechi kuti tizinena kuti chamba cha mmafactory chimayenera kuti mbewu yake ichokere kunja bwanji mm. ngati inu bungwe simunapange kuti mwina ulimi umenewu ugwiritse ntchito chamba chimene chikulimidwa mdziko muno ah, makamaka chimene chikupezeka mdziko muno mumadziwa kuti lamulo likakhazikitsidwa silimafotokoza chilichonse limangoti act akayikhazikitsa imangonena kuti okay muzipanga chakuti simapita into details koma enafe mmene tayiwerengera lamulo loyambiriralo tidaona ngati kuti lamulo limene ija lavomereza ulimi wa chamba chonse cha industrial komanso medicinal angakhale chathu cha malawi Mhm. chifukwa chambachi chili kwenikweni ma- magulu ndi awiri pali industrial ndi medicinal ukanena kusiyanitsa kwake timangosiyanitsa ndi level ya amati thc ndi cbd chamba chimene chimakhala ndi thc wokwanira chimenecho ama- chimakhala med- chimakhala mu gulu la medicinal cannabis chakuti chimakhala psychoactive chakuti ukasuta chimatha ukasuta mochipanga abuse chimatha kumakusokoneza mutu ndiye chima- chimakhala ndi amati thc wambiri oho above 1 percent china chimatha kufika panopo 35 40 percent imeneyo ndiye kuti ndi heavy Mhm. ndiye pali chamba china chakuti chimakhala ndi thc less than 1 percent chimene chocho chimakhala psychoactive chimakhala chakukali ndiye chimabwera mu gulu la ah, ah, india- industrial koma chamba chonsecho chikhoza kukhala medicinal chikhoza kukhala industrial malingana ndi ah, ah, kuti mwa- mwa- mwachipanga manipulate manipulated Mhm. kuti ikhale ndi high thc or isakhale ndi high thc mu laboratory nzotheka Mhm. ya ndiye enafe tinaona ngati kuti act imene ija yavomereza chamba chonse ife ngati mukumbukira mbuyo mwangu mbuyo ndi board chair ndinapusha kwambiri kuti chifukwa chakuti imported uh, varieties ya chamba 1 ikudula 2 tilibe. Chambachi chikhoza kukhala industrial or medicinal malingana ndi mmene mukufunira. Chomwecho chikhoza mukhoza kuchipanga kukhala cha high THC or cha low THC. Koma tsono vuto limene linalipo eni tita- titayesetsa ku CRA kuti ife apa popeza im- imported variety ikudula komanso it's not available Alimi athu afuna ndi fund imene atapanga bwanji alimi athu ayambe kulima chamba cha local kugwiritsa ntchito ma license omwe amene tikuwapatsawa chifukwa chakuti act idangokamba za industrial ndi medicinal. Our local variety ili in the family of medicinal cannabis ndiye kuti aah our reading inali yakuti ndiye kuti even chamba chathu nchovomerezeka ndiye tinayesetsa kuti anthu ayambepo. unfortunately tinapezana ndi ma challenges ambiri ndi ma ma law enforcers aku police amapitilizabe kuwagwira anthu amapitilizabe kutchetcha kuotcha chamba cha local chija angakhale kuti munthu ukhale ndi license amapezeka kuti amakugwirabe amakumangabe kuti mwalima chamba cha Malawi pamene munthu kungoona chonchi sungathe kusiyanitsa kuti kodi chamba cha Malawi ndi chiti olo chamba cha kunja nchiti chimakhala chofanana kaonekedwe ndiye tinayesetsa ndithu chimene chinatipangitsa kuti tiyesetse chifukwa tina nthawi imeneyo inali tapeza msika waukulu msikawo unkati zija mwakamba kale zija kunjaku anthu amapanga value kwambiri our local variety amati Malawi gold kapena green gold amaifuna kwambiri chifukwa cha ma properties akewo ali ndi THC, T- THC wo- wochuluka ndi chifukwa ma properties amenewo ama- ama- amaona kuti ndi choyenerera kupangira mankhwala osiyanasiyana ndi zina ndi zina zimene amapa- amafuna kunjako ndi ambiri amene ankafuna ulimi wa chamba pobwera ku malawi kuno amaganiza kuti tavomera our local variety Ndiye tinaona kuti demand ya local variety ndi imene ikuchuluka, ndi pamene tinangoti ah ifeyo local variety tiyeni titani, anthu ayambepo kulima, azigwiritsa ntchito ma licence omwewa chifukwa demand iku ilipo iku kunja ikuoneka ngati ndi ya local variety osati these imported varieties. Koma tinapezana ndi mavuto kuti apolisi amapitirizabe kutani, ku kumanga. komanso kwa kutchetcha ndi kuotcha product imene ija. Pofufuza fufuza inadzapezeka kuti nchifukwa chakuti ankhale tinasitha lamulo la cannabis, malamulo ena okhudzana cannabis ma department mwina monga ngati weed weed chani chani noxious weed act tinali tisanasinthe ma act okhudzana chamba amene anali ku ku ngati ku unduna wa health tinali tisanasinthe. amene amene ena amene anali ku za ku ku zachitetezo ku polisiku tinali tisanasinthe ndi aka apolisi aja akamamanga amagwiritsabe ntchito malamulo amene ali still in existence m'ma department mwina muja mu North- mu noxious weed act kandi agriculture chanichani kandi sub health medicine chanichani zinali zilikobe ndi anatipanga advise kuti okay apapa mubweretse pakhale amendment kuti ku parliament kukhale amendment kuti at least kuts- kupita kutsogoloko anthu akalima kapena akanyamula a- akakhala ali ndi license asamapezane ndi mavuto enawa nchifukwa chake mwaona kuti honourable Dimba panopo abweretsa lamulo limene lija tsopano ku parliament kuja kuti tisinthe ma, ma, ma, ma, malo amene anakhalira aja amatsamwitsa aja kuti anthu akumudzi o anthu ena akafuna kupanga chathu cha- chamba chathu cha malawi chino asamavutike nachonso nchifukwa chake mwaona kuti bill imene ija yabweranso nyumba yamalamulo kuti akonze mmene munatsalira muja ndiye muyiona bill imeneyi ku- i- i- week ime- week yomwe ino iku- i- iku- akukambirana ndipo ndikukhulupirira kuti idutsa ikadutsa sindiye kutanthauza kuti wanena kudimba kuti anthu ayambe kusuta chamba cha malawi ayi Chimene lamulo likufuna kuchita nkuti lilole kuti chamba cha Malawiso anthu akhoza kuchilima yekhayekha amene wapatsidwa licence. Nde pazikhala ma licence amene azipatsidwa kwa anthu ofuna kulima chamba cha Malawi kuti athe kulima movomelezeka komanso athe kuyenda nacho movomelezeka komanso athe kugulitsa movomelezeka. Koma tikatero sindiye kuti tikunena kuti tavomera kuti anthu azisuta. Amene azipanga abuse. a chamba angakhale chathu cha malawi lamulo lizimpezabe lamulo lopanga abuse si- silikusintha ayi ife tingopanga promote chamba chokuti anthu azipangira business zina ndi zinazo kha mankhwala khaya mafuta khaya chiyani zimenezo zikhoza kutheka koma kuti zonsezi zidzatheke bwinobwino anthu nkunati oh yes chamba chikutipindulira mmalawi muno pafunika aspect imodzi yaikulu ndiye adequate funding. Adequate funding ku CRA komanso ku ku empowerment kwa alimi athu. Tikakhala ndi zinthu ziwiri zimenezi adequate funding ku CRA, empowerment kwa alimi athu in terms of training, equipments komanso ndi kukhazikitsa misika, kupeza misika bwinobwino yokhazikika ndiye kuti tidzanena kuti panopa tsopano chamba chija chayamba kuoneka phindu. Pano phindu silikuoneka kudziko chifukwa chakuti amene akupindula ndi anthu ochepa, amene adazolowera kugulitsa mwa njira yachinyengo komanso amene panopo akulima movomerezeka, ali ndi misika yawoyawo. Akulima, akupanga extract, akupanga ma products, akumatumiza chifukwa chakuti ali ndi kuthekera, ali ndi capacity, zonse ali nazo zoyenera. Pamene munthu wakumudzi, munthu wamba, alibe kuthekera kumeneku. ndi amene akuona apeza chiphinjo kuti sakupindula ku nkhani ya ulimi wa chamba. Koma tikakhala ndi focus kwenikweni kuti pali adequate funding komanso government ndikuyikaponso chidwi chenicheni chimene chimene chimafunika kukhalira, phindu ndithu ku ulimi umenewu ndi lambiri. Phindu pakugulitsa kunja komanso phindu popanga zinthu m'dziko mwathu momwe. Nde- mwa- mwa- mwa- mwa- mwangoyank- mwangoyankhula moyepula pa phindu limene ah, ulimi wa chamba ukhoza kuthandizira ah, pa chuma cha dziko lino Ah, poonjezerapo mwina mungotipasako zinthu zingapo zimene mwina ngati dziko likhoza kupeza ku ulimi wa chamba phindu laku- lakuchamba ndikhoza kukuuzani ine one hour ndikuyankhula Mhm. koma ndingonenapo zochepa Uh, chamba ndi, ndi mbewu yokuti sutaya chilichonse pa plant imene ija kungoyambira ku stem yake ija masamba nthanga zake zija maluwa chilichonse pamene paja ndi business zimatengera ndi msika wanji umene uli nawo ngati mwapeza msika kuti akuti muzapatsa muzapa- muzipanga extract oil ndeti mumapanga extract oil kuchoka ku maluwa Ena akuuzani kuti okay tikufuna tizikapanga mikaka kaya mafuta kaya machani tidzakolola nthanga ma seed ake aja. Nthanga zake zija amatha kupangira zinthu zakudya, amatha kupangira mkaka, amatha kupangira even mafuta ophikira, cooking oil. Cooking oil tikuvutika nayo tikupanga import kuti kuti tiikeko focus yokwanira kumene kuja ku industrial hemp anthu alime tizikolola nthanga tizikapangira mafuta ophikira tikhoza kukhala ndi mafuta ophikira kwathu konkuno osawapangaso ku easily eh, eh, import mikaka ya mikaka iyi chimodzimodzi komanso apart from that kus- ah, amatha kupanga zinthu ngati zovala kuchoka ku fiber yacho- ya ku hemp pamwamba pa zi- pa zovalapo mumatha kupanga zinthu ngati wood u- um, the hemp based wood mitengo zi- zina stem zake zija mumatha kupangirako matabwa zimene zija ndipo mukafufuza kuti ticha- kuti literature ikukuuzani kuti matabwa ochoka ku chamba amakhala olimba kuposa matabwa o- ochoka ku mitengo ina ndi ina and advantage ya matabwa ochoka ku chamba ndiyokuti mumakolola within four months pamene cha mtengo kuti mudzakolole thabwa minimum mwina ndi 5 years mudzale ukule ukhwime mudule pamene chamba 4 4 months 5 months mwakolola ndeti pa chaka mukhoza kumalima kawiri apart from that mukhoza kupanga building materials from from from chamba nyumba ndithu

ngati dziko tichiteko chiyani kuchoka ku plant imeneyi and, and, andiso kuliso amati health uh, kwa anzathuko amazitcha ama, ama, ama, ama amazitcha kuti health chiyani kainake za umoyo pali pali chamba china chakuti mmatha kugwiritsa ntchito ku nkhani za umoyo oti maiko akunja makamaka ku europe ku america ah, anthu amene ali ndi matenda akuluakulu aja kuti amati debilitating sicknesses amakhala ndi therapy ina yake yokhudza yo- yoyuza chamba anthu kumapeza relief eh? Eh, amati kunjako amati health tourism kumene kuti ku malawi kuno tikhoza kukhala ndi center tiyerekeze ku nkhata bay khala ndi nkhotakota khala ndi ku mangochi ya health tourism based on the cannabis ndikuti anthu aja amatenda akuluakulu aja ma- ma- maululu akuluakulu aja akhoza kumabwera ku malawi kuno just for that akapeze relief from hemp based therapies zimachitika and its a lot of money kunjako zimenezo so ndi zinthu zokuti uh, tisakhala serious tikadzaonapo kuti kuti tichitepo zingati if panopo makampani akuluakulu opanga mankhwala they want to start making medicine from cannabis uh, ma companies like pfizer then and then they want to start making uh, cannabis based medicines bwino bwino so ndi zinthu zakuti ngati dziko we could have jumped on that one kuti ah iyi bwanji chikhale chikhale chamba chathu cha kumalawi chopangira zimenezi chifukwa chamba chathu cha kumalawi chili famous kale on the world market tikungolephera ife ngati dziko kupanga ride on that agent a fellow famous ya chamba chathu chija kuti tiyambe kupanga zinthu kwa zoti here we are chamba chomwe mumkachigula mobisa chija pano it's legal ma product athu ndi awa a legal komwe kumapita chamba chathu illegally kukapitiranso kuti panopo it's no longer illegal tizikubweretsani as, as a product from Malawi and Malawi gold ndiyotchuka so ma opportunities ndi ambiri koma opportunities Ochoka ku chamba angakhale mmene ilinso business iliyonse sangagwere ngati mana amafunika investment amafunika investment in mu in in all areas training equipment ndi zina zonse koma without investment timangoyankhula tizingoyankhula and no phindu lowoneka ku dziko la Malawi kudzaoneka ngati kunama koma mm. tikayikapo focus nkupanga invest investment yokwanira into this sector the way we did with, uh, with sugar the way we did with, with uh, tea the way we did with tobacco eh? mm -hmm. kupanganso chimodzimodzi ku cannabis mm -hmm. ndikukuuzani within 3 to 5 years Anthu adzatha kuona phindu la cannabis in many many many sectors. Anthu amene akhala akuonesa kuti afuna alime chi makamaka akuonesa chidwi kuti afuna achite ulimi umenewu wa chamba kuno ku Malawi akhala akudandaula kuti nkhani za mitengo, ma certificate ndi zina zoterozo zofunika zake zikuoneka kuti ndi zopweteka kwambiri, ndi zophinja a Malawi, nzika za dziko lino. Momwe mwafotokozera muja Zoona. Kodi mwina pachitike motani a honorable pachitike motani kuti mwina a Malawi akwanise kulima ulimi umenewu pamenenso mwina akuthandizira dziko lino? Maganizo amene aja anatifikira nthawi imeneyo tili ku board tinakambirana tinayizukuta nkhani imeneyo ndipo tidasiya ponena kuti pakhale ma changes angapo especially on the industrial hemp kuti pakhale ma changes fee ma fees atsike. Ndiye ndikhulupirira kuti zimenezo a, zinachitika. Komanso chachiwiri, china chimenenso chili mu ma proposal am- ma proposed amendments amene Honorable Dimba Dimba akubweretsa ndi nkhani yonena kuti koyambirirako license inkakhala valid only chaka chimodzi kutanthauza kuti investor afu- I want to- a- afuna apange invest 20 million dollars koma valid, validity license ndi one year ndi ma investor ambiri we are not sure kuti sono ndipange invest 20 million dollars i'm not sure whether next year license yanga ikakhala i- i- will be renewed ndiye anthu they developed cold feet kuti ayi si- sizikumveka ndiye tinaona kuti penalties zinali zoona it was a genuine concern munthu sangapange invest 50 million 20 million 10 million dollars pa chinthu choti sakudziwa kuti next year apange- apange- apa- apangidwa renew kapena ayi ndiye tinanena kuti angakhale angakhale valid- validity ya license isinthe ikhale ndi minimum Ndiye panopo a Dimba akubweretsa Parliament kuja biluyo kuti minimum ya lice, minimum years ya license munthu akatenga izikhala 5 years. 5 years yo a ndiye kuti ngati ngati ili pa mwachitsanzo ili pa 20, 10000 dollars munthu sazikakamizidwa kuti apereke 10000 dollars yo at once ayi izipangidwa spread within those 5 years. Ndiye ngati 10000 dollars munthu akhoza kumapereka 2000 dollars. per annum ndiye chaka chino apereka 2000 mpaka ikamatha 5 years ndiye wamaliza chani uh, ujira license. That was ndimene ndinapangira proposal ndiye Mhm. pano kufunsa kuti ayipanga motani but koma- koma ndinokondwa kuti that aspect ilimo mu ama- ma amendments imene Honorable Dimba akutani aku akubweretsa ku parliament kutanthauza kuti Madandaula anthuwo anamveka, bungwe lidamva ndipo ma kusinthako kukhalapo. Koma chimene ndingapemphe ine kwambiri angakhale kusintha kuchitike apapa ndi mmene Honorable Dimba akubweretsa nyumba ya malamulo, chimene ndingapemphe ine kwambiri ndi ku unduna wa za chuma akhale pansi ndi a ku CRA ndi a ku Agriculture apereke ku CRA ndalama zoyenerera. zokuti zili- zipange cater pa zofunika zonse ku CRA, ndalama zipange cater pa zofunika zonse ku alimi athu ma- especially ma local farmers amene sangakwanitse zoyenererazo. Chifukwa tisanamizanepo pano kuti tingapange madulira to enter into the in- international cannabis market, sitingapange madulira. Tikufunika ndithu tikwaniritse ma requirements awo. And ma requirements oti mukwaniritse siwochipa ayi ndiofunika ndithu ka funding kakhaleko kochoka ku boma kokwanira tikhale ndi ma facilities oyenerera tilime product yawo mmene imafunikira Eh, pali misika ina safuna kuti even mulime pa soil pa nthaka penipenipa pamakhala ndi special nthaka yake kuti akakuguleni product yanu ija so ngati tikufuna ti-woo international market even our local cannabis kuti akalowe pa international market tikufunika ife tifike level imene iwo aja akufuna kuti akabwera asadzatipezere chifukwa adzangoti okay this is standard if we are taking this product koma tikangoti the same usual way of uh, funding CRA nkungowasiya alimi azichita opanda any help anthu saona phindu from cannabis nde pempho langa ndonena kuti amendments akadutsa

ayi umene ungapangire supplement economy ya dziko koma izi zomapanga fund tima 200 se- million 150 million aa chibwana tikungosewera pamene tikupita kumapeto pamene tikupita kumapeto honorable uh, tinaona ndithu uh, dziko la malawi litapeza a mike tyson katswiri wa nkhonya uja kuti iyayi athandizire kudziwitsa dzi- maiko akunja za ulimi umene dziko lino lavomereza zili pati komanso mwina zimene zinali ndi phindu lotani
Ah, imene ijayi time imene ija ndimakumbukira ine ndili board chair wa ku CRA ah, zinaoneka kuti ngati kuti zapsa ndithu ndipo ah, we were told kuti he was geared kuti abwere i don't know what had happened sindingamuyankhulire kenako tinangoona kuti zinthu zija zatani zalephereka Ah, sizidatheke koma mutati mufufuze mufufuze what he is doing panopo his main business ndi, ndi cannabis and mu cannabis mo zimene amachita kwambiri nzimene ndimakuuzani kuti health tourism that's what Tyson does most panopo you, you can google about what he's doing and you can google zinthu zimene akupanga from cannabis it's a lot of money a lot of money ndipo time ife tinakondwera kuti ah ngati angabweredi uyu ndiye kuti ah, atipangira promote cannabis and inakakhala promotion yabwino kwambiri zinangovuta kuti zinadzalakwika uh, sindingathe kunena kuti chinapangisa nchani kuti alephere i cannot say Eh, sindingathe kuse- sinalowe maganizo mwake kutinso sina- sinathenso kupezana kuti tikhoza kulankhulana ayi koma tinangoona kuti Atasonyeza chidwi program itakonzedwa kuti azibwera kenako tinangoona kuti zinazake zalephereka so we didn't ask kuti chachitika nchani tinangokhala koma ndithu it was going to be a very good promotion anakakhala wabwera. Tathokoza Honourable potipasa interview imeneyi Mulungu akudaliseni.
Ndathokoza zikomo. Ndimmene tamalizira kucheza kwathu pano Hanifa TV ndi wapampando wakale wa bungwe la. Cannabis Regulatory Authority, CRA, bungwe lija limene limayendetsa ulimi wa chamba kuno ku Malawi, amenewa ndi a Boniface Kadzamira amene atiunikira zokhudzana ndi ulimi umenewu, mavuto onse amene likukhudza kuti ulimi umenewu uzikanika kuti upite patsogolo komanso phindu limene dziko lino lingapeze litaika chidwi pa ulimi umenewu. Pakadali pano. A Peter Dimba ku nyumba ya malamulo nawonso akuthamangisa ma failo kuti dziko lino likhoza kumalima mtundu wa chamba umene umapezeka kuno ku Malawi chija mwina tikhoza kumanena kuti cha Nkhotakota kuti na dziko lino lipindule kwathunthu kuchokera ku ulimi umenewu osati lizingolima mtundu wa chamba chimene chimachokera kunja kwa dziko lino. Ine ndi Thokozani Chiwaya wa Hanifa TV.